so ihe ọma gọọmenti emere bụ ibu igo isi ndị je kwụrụ n'ụzọ ma ebu ihe egbe ị na-ama Agụnechemba ibu egbe ka ihe egbuwo ndị egbe ya agbagbu ọ bụrụ na enwere ọrụ e nyere gị o nwe ihe nna o nwe onye nwere time izu ori maka nchi ihe afụcha ọrụ na-akwụghị ụgwọ jee kwụrụ jee nọrọ n'ime ọhịa ị bụ a bushman mana gọọmenti enweghị ihe ọ debere ọ kwa B-Lord ji ebubute electric car for ndị be ha n'Ọka ebe a Amansea bi Ebenebe Ebenebe a young boy like that mere ya bubute moto Innoson ga-alụwu moto dọsa debia ha ya purchase Street. Youths amapụta ndị a na-eji ebu nkụrụnkụrụ kwụrụ n'ezi ụfọdụ eburu moto ahụ si ebe ahụ pụọ ọ ihe a bụ job opportunities employment wụsa ya everywhere. Gọvanọ kwere anyị nkwa Dubai Taiwan as if na anyị ebiba Dubai amaghị ihe bụ development enwebeghị ihe anyị fụ ihe a na-ahụ gịnị flyover na one ka anyị fụ so far ofu mkpụrụ dị ebe anyị na-ekwukwa na ị na-anwa mana anyị chọrọ ịfụ more onye Igbo chọrọ more nye anyị hmm. more especially on the youth ebe a ka anyị na-atụ gị aka invest these whole things on the youth achọba ife mee n'anị ajụba ewi mhm. eh, nkịta ada efe mba agba ụja ife ọbụla na-eme n'obodo bụ ndị obodo ekwuo na nya severally ị bụlụ igwe jee nọlụzie na mba wee na-achị be unu hmm. ị dịrọ capable ị bụ onye arụrụ ala Mm, ị ma na ajụjụ m jụ gị ị sịgodị ka i kwugodi ife ndị be anyị na-eme Mm, n'obodo before i wee kwuo i- ife a na-eme ndị be anyị mm. so ị nwee ike ikwu eh, the second part of it ife a na-emezi ndị be anyị ebe Mm. ahụ bụ na enwezi respect for ndị be anyị you know why kpali ahụ anyị ji mm. passport anyị ahụ passport ahụ enweghịzi value ọ bụrọ sụsọ masses ọ bụrọ sụsọ anyị nwa bụ ndị mmadụ gburu image Naijiria ndị mere na akwụkwọ ahụ enwezi value n'obodo na-agwa anyị okwu anyhow bụ our government officials etu gọọmenti anyị si edeal with us ka e ka ihe esi wee nọrọ n'obodo akwụkwọ gụ kpali gị eme expire i wee jee ka i je renew your passport asị gị na machine ada alụ ọrụ ị nọrọzie na-akwụgharị with expired passport i nwee problem n'obodo ị na-eche na your embassy ga-asolve the problem embassy achọọdị ịma akpọ ha oku ha kpaa enwere problem na South akpọ embassy ha abịanwurọ after how many days mgbe nwaanyị a ji wee bịa a- ụdị ọla nchọ ịkwado woman a chọrọ na m kwasị ya m pụta na airport ebe a ha tụọ m nga akwụkwọ mmadụ jụrụ m akwụkwọ m were akwụkwọ nye odo ya na ihe a abụ akwụkwọ m ọ dọkadị akwụkwọ Hmm. si m baa n'ime cell m banye cell onye bịakwara netakwa m na cell ahụ na-apụkwa ejidekwu ya etu a ka esi kpọkọtago ndị be anyị m kpọzie onye na outside kpọọlụ m embassy ka anyị mara ya kpọba consulate Easter ka Easter ka anyị na-achọ ịgba ihe eme on Thursday so mụnwa bụ onye pụtanwuru on Thursday ahụ ndị nke ọzọ Friday bụrụ public holidays nke ọzọ bụ Saturdays nke ọzọ Easter Sunday nke ọzọ Monday on Tuesdays ndị a nọ na cell all through nwaanyị ya wee bịa a na-ekwuru ọ sị m ọ fụrụ mgbe oge a m na m na-eke isi nsị m isi m isi m nke a wee sị ya na ọ bụrụ na imechi ọnụ ebe a m mawa gị anya ọ isi m ka eji tinye ime ebe a Okocha ọ da-akpa isi Kanu Nwankwo ọ da-akpa isi kee ihe nke m ji adị iche ebe ị kwesịrị ịlụ ọrụ ị ma alụ ọrụ the same thing na-eme na Dubai so our government na onwe ya failu in different ways o nwee ihe mere gọọmenti ekwu okwu ị fụ na ndị a ya eji nwayọọ na-eso unu mana gọọmenti enweghị anya ekwu agbachite nkịtị anọ gọọmenti ahụ kwesịrị ịbụ na iwe ha niile tụpụ maka gịnị ka e were gị n'ọrụ o nwere the only person m hold in high esteem na Senegal here the man bụ onye Hausa a consulate nyanwa bụ onye nọ ebe ahụ mbọsị ọbụla mbọsị eji erenew akwụkwọ ndị mmadụ na-agba ụzọ 4 o'clock 5 o'clock mgbe eji tinye the man man a asị anyị ụnụ agbazina ụzọ nọrọnụ na be unu maka ndị obodo a na-ama mmadụ mma ezube gị ori ama gị mma Senegal ebe a hmm. so wee sị esi agbazina ụzọ na anytime ọ bụla ị bịa here anị anụ ya anị ya ga-attendị ana nwoke a keepụrụ to okwu ahụ mgbe ọ bụla ị bịa n'ọfịs ọ nọ ya ọ gwa gị na ya na-arụ ọrụ so anyị wee bịa lovụa the man onye awụsa ahụ mgbe e tinye onye Igbo ebe ahụ big man before ị fụ ya sef ị ya amana ihe ị metara wee fụ ya Hmm. mana onye awụsa ka e tiri there ọ na-arụ ọrụ ya ọfụma O- ụdị mmadụ ahụ na ị bịa e nye gị akwụkwọ ahụ ị pụọ n'ụzọ eke jụọ gị akwụkwọ i were akwụkwọ ahụ gosi ya ị ghọtago ị ma na ọ na-arụ ọrụ so gọọmenti anyị failuru anyị kpatara ndị mmadụ ji agwa ya okwu anyhow anọrọ a na-afụ news na sinetọ dị ona na ọ bụ scandal how many billion naira onye nke how many billion naira a nọkata sị na a na-erepatriate ego one dị ona ego niile a ka a na-ebusasị anyị nwa bụ masses a na-ata ahụfụ mana ya bụ ego a ya-eji wee tinyesịa something in place to develop the youth unu ebusasị anyị a na-akwụgharịzi na-agagharị ka anyị fụgodu nri anyị wee na-eri arịrị n'ọnụ mhm. ewere anyị na-agba bọọlụ ha mana e nye gị ego na you can do anything so ụmụ job that you as an African ekwesịghị imetụta aka ị ga-emetụ ya aka because you need to survive ndị be anyị jegide ọrụ oyibo jee Malawi jee Zimbabwe jee ebe niile anyị na-ekwesịrọ ije ka anyị wee rie nri Equatorial Guinea o nwe ebe anyị na-anọrọ Panya mm. ka anyị wee metụ ọyị mana ego dị n'obodo a ofu onye anọgide ya ike n'elu wepụtanụ ego unu enyele ya individual unu enyele mmadụ ego werenụ ego a tinyesia things in place okay a cameraman kịta for example ọ bụrụ na mmadụ kpọọ ya sị nna na-achọ nke m gosi m ya ọ ga-adịrị ya difficult ọ da ọ chọghị risk kamera ya ịghọta ma ọ bụrụ na gọọmenti na-enwere ebe edebere ya enwe time eji ati- etichi ndị mmadụ ije Mm. ebe ahụ ọ ka nkụ emu ọnya dị ị mụsịa nya i je gorozie kamera rụba ọrụ Mhm.

iru ebe anyị wee fụsịa studio studio studio studio program niile ị na-awatch si na soap studio ha jusiri ebe a ju anyị si kpoghebe ọnụ o nwere ihe a kpọrọ eh, one soap a na-akpọ Rhythm City a kpọrọ m ka m mee mgbe a wee jee ebe a wee kirikata mana nna anyị nọ anyị nọ anyị anọdị n'ihe a na-eme Your- in fact also our survival bụ n'aka gọọmenti ka ọ dị ihe niile ị fụrụ eji anyị akpụ alụ na mba dị iche iche ọ gọọmenti anyị mere encourage ọ bụ na gọọmenti sit up nna anyị nwere talent na na Naijiria na-azọ onwe ha azọ against Zimbabwe 1-1 n'Ọka axis alone ị ga-enwetanwu 11 players ga-agba Brazil 20 nought n'Ọka anyị nwere talent na-anwụ everyday gọọmenti na anya na-esi ya wepụ anya Soludo anya nya challenge nya nyekene m youth and sports n'aka m meti m meti tournament na Anambra o nwe ndị team ọbụla si ebe ha si bịa merinwo the team na Anambra m enye ndị a 20 million ka m gwa ya na Anambra nwere anyị nwere people anyị nwere talent enwere ndị na-agụ egwu nye ha the platform gọọmenti achọrọ ịma ihe a na-ekwu n'ebe okwu ya bụ a rụrụ ụzọ ụzọ ebe ebe ka anyị na-eje ebe ka mụa na-eje mgbe m gbaje Ọnịcha m chigharịa m akwụgharịgide kpọtọba ọnụ ofu ebe na nye anyị nye opportunity ka anyị baara onwe anyị uru ka mmadụ kwụsị ịda aka akụkọ na ọ gbara street m jeje na m je zuta ego onye ọcha nne na n'eko ori ka m bịara ụwa izu gọọmenti nye m platform nye m platform abụ m gba- m gbakata street a nwa ya anya n'ogwu one day trailer Dangote na-ekwugharị okwu m je dairi awo ndị ọbụla ebe na-agba street debe something in place ka mmadụ baa uru ijeje rụọ ọrụ ụmụ nwaanyị ebe a na-ele banana na ebe onye ọbịfa abịa debe nke ụmụazị debere ụmụazị ka fa si ebe a develop echi ka fa rapụ ije na-edepend on somebody a na-achọ ọrụ otu a nọ na ego one ka ị ya-akwụnwu m na-abịa ịchọ ọrụ na nke gị a na-akarị ihe akarị ị ya-akwụ m ụgwọ m sị gị ị ya na-akwụ m 5 million every month ị ya-akwụ m ya you no go gree na so hapụ m ka m were aka m chụba ya ihe ị ga-emerebere m nye m that platform nye m ya i je na South Africa ị nụgodu egwu ha well filtered ọ gọọmenti yes those things i je ebe ahụ na je master this thing mee your thing producers ka nkụ hmm. you can produce hmm. na Ọ, ife- ma anyị- anyị- afụfụ anyị na-ata na ihe niile a na-eme bụ gọọmenti ka ọ dị n'aka yes ekpere anyị na-ekpe na-eme brọda onye dị ọna pastọ onye dị ọna ị na-eme 21 days 100 days anyị enidirọ ya ndị ọcha adịghị emezi ya ha afụgo the way way a ka anyị nwa pụrụ apụ fụ na-agwakwa ndị be anyị ọ sọ gị igbu ikpere n'ana 1 million years ị ya-anwụ ebe a pụta chọọ ihe ị ga-eme so ị na-asị na eh, mmadụ ije dina n'okwute will not help the person maybe ọ sọ gị lahụ n'elu crocodile ọ sọ gị jee dina n'elu crocodile o nwerọ ebe e ji azụ eje I dey tell you the only way out bụ na inyolu first of all discover your potential abilities mm. you discover nwee ya then you follow it up because ebe e nwe challenge bụ the, the ability to follow up ịghọtago Mm. if you can follow it up like otu ị na-eme podcast nwee ike bụ na your long term dream ịghọtago Mm. so ị na-edream ya the ability to do it ọzọ o nwe ihe motivatiri gị i wee chụba ego ya na emechaghị ya na o nwe ihe a na-ekwu nwere isi Mm. ọ ya bụ that thing some people nwekwa that dream mana motivation adịghọ Mm. gọọmenti kwesịrị inye that encouragement ọ bụrụ na ị chọrọ itinye ụdị ihe ị bịakwute gọọmenti nye ya sị ya na ọ ihe a ka ị chọrọ

it should be for us anyị nwa anyị nwa nwe this government so ọ bụghọ ị bịa lụọ ụzọ ị na-abrag na ị rụrụ ụzọ ịrụ nke nna anyị kwesịrị ime mụọ ya bụ ego onye ọbụla is our money and a na-ana anyị tax we are expecting na that money anyị na-akwụ na tax na a na-etinye somewhere o nwere ga-afụ ọkwa eh, eh, Blord ji ebubute electric car for ndị be ha n'Ọka ebe a eh? Amansea abi Ebenebe Ebenebe a young boy like that mere ya why na gọọmenti ama emenwu ya gọọmenti bubutezie ya in thousands gịnị ka ọ ya-eri Innoson n'ebe a rụọrọ anyị ebe a youth amapụta ndị a na-eji ebu nkụrụnkụrụ kwụrụ n'ezi ụfọdụ eburu moto ahụ sie ebe ahụ pụọ ị na-anyarị onwe gị at the end of the day ọ bụrụ 5000 ka i ji ị nakpuo kenee chi gị zuo ike ị na-emeri onwe gị jejely ije kwụrụ ebe buru osisi eh, mmadụ mere gị employ sọ ihe ọma gọọmenti emere bụ ibu igo isi gị jee kwụrụ n'ụzọ ma ebunye egbe ị na-ama Agụnechemba ibu egbe ka ihe egbugo ndị egbe a ya agbagbu ọ bụrụ na enwere ọrụ e nyere gị o nwe ihe nna o nwe onye nwe time izu ori maka chi ị ya-afụcha ọrụ na-akwụ gị ụgwọ jee kwụrụ jee nọrọ n'ime ọhịa ibu ebu chuman gị nke na-eme ebe a tụzụpụta ebe a mana gọọmenti enweghị ihe ọ debere gị bupụta moto Innoson ga alụwu moto dọsa edebe ha ya purchase ihe a bụ ihe ị ga-emere anyị isi na ọnwa ya dị ya bupụta nke gị bupụtara bupụtakwa m for the masses na ndị mmadụ ready ọ ihe a bụ job opportunities employment wụsa ya everywhere ka ka esi eme investors attract gọvanọ kwere anyị nkwa Dubai Taiwan as if na ya ebiba Dubai ama ihe bụ development enwebeghị ha ifụ ihe a na-ahụ gịnị flyover na onye ka ifụ sọ ofu mkpụrụ dị ebe esi na emebe nke anyị na-ekwukwe na ị na-anwa mana anyị chọrọ ịfụ more onye Igbo chọrọ more anyị need more anyị bụ Oliver Twist hmm. we want more nye hmm. anyị more especially on the youth ebe a ka anyị na-atụji aka invest these whole things on the youth in that way nke abụọ maka agadi nwoke a na-eme mbụrụ onye dị 50 years adịghị ready ịnakpụrụ n'ime ọhịa ma ọ buru egbe na-akwụgharị na-achọ onye ọ ya-atọrọ Mm. ọ ndị dị 20 so tinye something onye ahụ emezighị ya inweta ya mụnwa ya mma sọ mbọsị a na-eme because na onye ọbụla enweta ya anọrọ anyị 70 years n'ime Mm. ee anyị ga-anụ ya day and night aga- anyị a count ya dị ọ ya na a count ya full ị ga-anọ 70 before then ị nwụọ there to discourage others ịghọtago mhm. ma ọ bụrụ na ihe eme ya iche aka ghọrọ more maka o nwere ndị dị frustrated ka na-abata abata o nwere ndị a na-edeport na Dubai na ma ndị e si South ebubata ị ka ya-afụ more nke a bụ mbido ụfọdụ ya hmm. na-akpụcha n'obodo ebe ị na-amarọ sef jee ebe a jee kpaa afụcha m the video ka ihe na-eme afụ m video gaa ndị a na-edeport cha ka e na-eme na Dubai na na South Africa ka eme eji achụpụsị ndị mmadụ Dubai achọ kwụzide anyị achọ Dubai achọzi anyị va sị anyị na even va eje n'Egypt wee kpokọtazia some boys ekpokọta aka in fact ndị anyị na-ebunatazi Nigeria from Dubai ya na-afụ na na-awụsị ala mee research kpọọ call a ga-enyegide gị mkpụrụ mmiri ka e make sure na ị wiri ala before ebunata gị ebe mkpụrụ mmiri abụkwa nke isechalụ ihe na-eku ya eku ihe ekugide ekugide isi ya agbawa nya nwere ejere enwere obi aṅụrị ee ọghachi maka chọrọ ihe a ka a chọrọ ka ị wee nya ị na-eko eko wee bata ebe yara afịa nwa obere oge na a sị na junkie a ga-enwe junkie ya karị na ala Igbo nwa obere oge na
and a ga-emake sure na ị ga-elocate ama nna gị because o nwere onye chọrọ ịma ịdagharị na Murtala Muhammed okwu agwụna ịnọzi be ha agụ ya Ehen. ilu ha na Murtala Muhammed aka ha pụọ na ya ya chọọ nke ị bụrụ junkie wee pụọ there ha achọzighị achọ ya na a na-enyekwuzi ya akwụkwọ ya ebe ọ bụla ị nọ nọsie ike afụ gị na street eke buru gị eburugo gị. o nwere nke bụ na ajụọ ha aka akụọ ha ọkpọ ndị a nwere ụdị polisi ha nwere na o nwere polisi bụ na ọ ya-esi ebe a chụgide ọsọ ruo Enugu ike ada agwụ ha jụọ ese ka nwee ebe ya agbaje ndị Egypt ha enyere na contract o ịchụba ndị be anyị ịgbagide ọsọ
ya bụ nke yanwa bụ ọsọ ka ọ bụ ihe ọ na-arụ ọsọ ka etrenri ya ị ya-eche na ọ horse na-achụ ebe ọ bụla i ti o buru gị di ya Hmm. ụfọdụ ndị mmadụ apụtụgo na Dubai na na-awatch some big boys anọzi Dubai ha awaana na e nwude gị ihe e tigodo gị na nga anaghị agba aka bata ebe so ọ ka mma na ị chọrọ way gị n'oge waba some people awago a na-enyezi akwụkwọ ọ dịrọla anyị easy mana government though ndị be anyị sokwa ndị jiri ebe a jebe ime ihe who dey who goes you ebe i je ịchụ ego ị hapụ ego ị chọtara mebe who goes you efu okoro onwe onye onye ọbụla na ụfọdụ jiri ebe a were mma gburu egbujisi onwe ha aka ụfọdụ ji anyụike na-atụjisi onwe ha aka ebe anyị ji ịchụ ego i jebe ebe anyị mere iji m who goes you efuzi gozi ha ya eruo na naijiria na agụ ha n'ebe anyị n'ọchịchị Tinubu a jụba mmadụ why you flying this color n'obodo mmadụ mmadụ na-abụ narị enwere onwe ha okwu o e wee mara na family gị ihe ị pụtara ebe iji ịnụ ọgụ family ma family a mgbe a na-eme business akpọghị gị onye enwe good plan for you hapụ ihe family o nwee good plan o nwee business oke ego na the business na ihe e jere ịchụ ego o megidezie business o nwee nke seburu okwu a kpọọ gị je ihe ị pụtara ụwa bụ ịnụ ọgụ jee ebe ahụ family dị who goes you ọ who goes you e debere ya na condition ọkọta ọkali nwanne m asị na asị na onye njem na-aka onye isi awọ Ihe ama nwa ihe ị ghọtago because unu nwa bụ ndị pụsịla apụ unu kwesịrị unu na-ekwu okwu anyị na-ege unu ntị If you wan buy land with no umunna wahala or a touch of spiritual problem, I recommend Pine Leaf Estate and Properties Limited.
ka kpaa ntị n'ana na-ege ọfụma ee Onowu ka anyị kwuo maka insecurity generally now in the south east afụkwa m video ị postu maka Ọsụ ife na-eme n'Ọsụ kedu ife i nwe ikwu maka insecurity ị ghọtago Eh, do you think it has anything to do with the biafran struggle insecurity biafra struggle gaa n'iru ee insecurity and the biafran struggle ihe m fụ n'ime ya bụ na ị ma na mgbe ụfọdụ a na-enye mmadụ afa ọjọọ mm? Mm, ka e wee finish ka onye a you know mana ya bụ ije ọ gbaa ngalaba o buru ibu o nwere oge ihe mekata mụ wee were anya okenye ji enyo ife dị na mmiri sịba na Igbo anụnwa abọzikwanụ ngwele taa o tegokwanụ mbe a lụfụba ife ama m oge n'ana Igbo na-abụ e pụta n'ụzọ ị nụ na e mere highway robbery

e ji ya eje ọlụ Mm. a na-asị n'ọ UGM ndị ị mago Mm. n'ọ ndị ọnụ efe nwa Mm. n'ọ fa nwa mana ya nwere ike bụrụ ụmụ akwụkwọ sef o- o- i le onye obi lewasị fa mapụtakwa ọ na-ekwu n'ọ ndị a mana based on na anya enebego ndị Biafra anyị ị ghọtago especially mgbe ahụ a bịa fọmụọ ESN ozugbo ha fọmụ ESN a anya onye ọbụla na-adịzi n'ọ ha nwa because na-ekwu na ha nọ n'ime ọhịa hmm. ezo nke ahụ anọ ha na-anọ n'ime ọhịa ọ na-emezi ihe ọbụla mere n'ụzọ n'abalị a sị n'ọ ndị a ihe ọbụla merenụ a sị n'ọ ha nwa hmm. mana ife m ma bụ ife onye ma ya mara ya nke m na-ama ama ama m hmm. ọ bụrụ na ọ fa nwa na-eme ife emee m video wee kpọọ ndị mmadụ sị ya ihe a niile a na-agbagharị nwanne m many souls adago ụmụ videos anyị na-afụ na-adapụta n'iru akwụkwọ ọ dị too much ife a bụ ụmụnne mmadụ ka a na-egbu papa mmadụ nwa mmadụ ka a na-egbu ngị nwa bụ onye na-eme ụdị omume a o nwere ihe bụ na egwu baa na egwu nchaga anya onye ọbụla chọọ ụzọ be nne ya ọ bụgodu na ihe Biafra ka a na-eme o dogo anya na ihe a na ọ da-awọkụzi kụpụziala ya ọ na-agba ife a na-agbakwa na bọọlụ ife anyị na-ekiri na bọọlụ abụọkwa na e nyere goolu o nwere ife anyị na-amụ dị a

anyị akwụsịkwa hmm. maka onye gị na ya na-achụ anụ nwere ike ọ bụrụ na ọ sị na ụkwụ dị ka ụkwụ anụ hmm. so ọ bụrụ na ihe Biafra ka a na-eme i ne anya fụ na is not working out ife i needizi ime bụ ị nachighaagodu jụọ onwe gị ajụjụ ihe niile aya na-abụ Biafra Biafra Biafra hmm. then ọ bụgodu na ihe a bụ ndị bụ criminals na-eme ya ihe m na-agwakwa ha sịa nnaa ọkwa be nna ka ị na-emebi i ne anya fụ na be anyị na-ada ada nke na-achụfụsị ndị mmadụ mmadụ dịka Cubana chief priest o burugo business ya nabakwa Lagos ndị ụfọdụ butesịrị business ha n'ala Igbo eburukwenye ya nadịa hotels ndị mmadụ mere invest n'ime ya etipịana each hotel na ala Igbo employ nothing less than 20 people Mm. e nwee janitor e nwee gateman Mm. e nwee cleaners e nwee ndị na-esi nri ihe a niile bụ ebe hotel ahụ shut down ndị a niile agụụ agụbakwa ha. Yes, so you are helping to close down ana Igbo shut our economy yes. hapụzie this thing emezina ya it's not helping us so ọ bụrụ na ịbụ onye ori na-eme ife a gwakwuva nna rapụzi ife a mapụta si n'ime ọhịa pụta gọọmenti gwakwuru gị si n'ime ọhịa pụta gịnị ka ị na-eme ebe a everyday si anyị na-achụ ndị Fulani na-achụ Fulani wee nwa nke anyị fụrụ igbu a nọkata afụ ka a na-achụ ehi ọ bụ ehi ka eji echụ nawa ọ bụrụ na ị mara na na o nwere ndị na-eme ya na ọhọ gị nwa ka anyị fụka na ụbọchị gị na ndị a kwara ya fesi ama m ị na-aghọta na ee na ọhụ mụ na ọhụ mụ nwa na-eme ya nwaanyị ji asị na ọhụ mụnwa na-eme ya na o nwere ndị na-eme ya kwazie ya n'ihe ịbara ebe a bụ ka gị na ndị a buru ya buru keneni ya bụ one week ka o doo anya na a kụrụ ya non stop one week agbara na ị na ọrụ so ọ bụrụ na enwe ụdị ya ọ ga-apụta si n'ime ọhịa pụta jee ghụọ ahụ ọ bụrụ na ahịa be nna gị ọ bụrụ ose kpọba ọ bụrụ ogiri kpọba ọ bụrụ anụ ị na-egbu etu aka gị na na- ọ bụrụ nchi jee gbaba nchi ama na ebe ị na-eme na aka na-aga gị nkọ na trigger iyetago so insecurity a bụ anyị mere ya anyị bụ ndị Igbo finishiri be anyị ịma ụma na-ekokọta ndị nwa nọ ndị a ya bụ akụkọ ka a na-akọ akụkọ ezigbo original akụkọ zukere na ike ka ndị a lịpụta ka ị fụ ha onye ọbụla onye ọbụla makwa afa nne o anyị ma ụma na-akpọ ya mma ọ bụrụ na m chọpụta na ọkpa gara n'azụ ụlọ m ugboro naabọ mụ aghọta ọkpa a gara ya enidi ama ebe ị kọrọ ji o bube ji kwabe m ọ mụnwa ka ọ dịrị ije mara ihe na-eme na be m iyetego enidi ama ebe ị kọrọ ji na ị na-ekwuzikwe nna na ebutekwara ibe ahụ ntị na ama akwa ọ ife eji mara onye Igbo ọ bụ ihe niile mapụta bịa na-akọ ife dị aṅa ịkpa mee ya nwa onye ga-amadụ na ife dị onye amara okwu ebe abịa m tụọlụ ndị Igbo inu sị fa na o nwe ife a kọrọ anyị na akụkọ ifo na agụ frame na ahụ adịrị ya wee na-abụ anụ nke gafee ọ kpọọ ya sị ya biko ya bịa na arụ adịrị ya ya bịa megharị ya ka i kunye ya mmiri ka ọ ṅụọ anụ abịazie iku ya mmiri ahụ o rie ya o wee ruo turn mbe mbe wee pụta kpọkwa ya mbe wee na-aga gakata wee kwụsị nee anya fụ na ọkpa niile bara n'ime ebe a na o nweghị nke pụtara apụta ya wee were nwayọ turn ọ narie agụ na-akpọ ya sị ya dị ka ya pụta na ya na-abịa ọ bụrụ onye nwere uche ama m ị na-aghọta ị nee anya fụ na ndị jere eje o nwe onye nara dị ije i were aka gị dụọ onwe gị ọdụ ihe niile ị na-emecha o nwe oke ịfụnanya ị fụrụ anyị Igbo ya ka i ji wee nakpuru n'ime ọhịa ka i sevu anyị bụ Igbo esevuziri anyị ee hapụ anyị anyị ma ka e si ya esevu onwe anyị ka anyị mebegodo ọga kọncheki ya anyị na-eme ee ka anyị na-emegodo ọga kọncheki ya mgbe mmiri wubazi anyị agba aya plan ọnụ ya anụ dị n'alụ na-etu a ka anyị si ya eme hmm. ee for now onye ọbụla onye ọbụla kurugodo mmiri wụwa ahụ jee chọọ ihe ị ya-eme yiri ezigbo akwa si n'ime ọhịa pụta E- ime ọhịa abụghị ebe obibi ọ bụlụ na ọ ga-abụrụ ebe obibi ị bụrụ em Nebukadneza Anyị ga- ma ị na-eme n'ime ọhịa mmadụ ọ na-anọ n'ime ebe anụ ebe anụmanụ come out ya wụọ ahụ people are leaving the south east Eh, eh, dịka m si wee gwa gị eh, kịtazi na Asabazi economy anyị na-anazi Asaba Mm, ma ndị nọzi Enugu mm, ma ndị bụ na ha batazia fa sị gị bịa fụ fa na na em mm, na Asaba Asaba nọ na hotel ma ọ bụ Lagos ee and just like you said economy na-agbalị ọ na-agbalị agbalị na onye Etibeghị. even ma ndị politicians anyị kịta onye eh, nwa ya chọọ ịgba na akwụkwọ a- agbaa na Abuja na Lagos Abuja eh, eme ego na Abuja Mm, Flavour kwaranụ nna ya ụbọchị a ọ na Enugu mhm. ka enyi nwee ikwu maka ihe ọ- ọ- ọ- ọ dị security ka i- ka ifili na-achụ onye ọbụla ọnyanwa o nwere ihe ọzọ because ahịa ahụ ị kpọbara ọkwa mmadụ ga-abịa ezughị ọgụ ị na-ele ego okay ka anyị wee kene ndị si obodo dị iche iche abịa ahịa n'Ọnịcha Hmm? ilesi ahịa na weekend i needịrị Monday ị rush abịa golu ngwa ahịa mana e- abịazi Monday a sị gị na emechiri na onwe ya a- a- a- na anọ sit at home on Monday anyị mara mmadụ na ego ahụ anọ so ya nwere ike ọ kpọọ Lagos sị tiiri ya ya emere ya waybill so emere ya waybill ahụ o goro ya onye na-abịa egozi gị ị fụ na ọ da-abịazi Mm. ị na-echekwa na Tuesday na-aga akpọpụ i rukwe n'ahịa anụ emechikwa ụfọdụ lines na na-eme ekpere onye ka jechụrụ ka nwanne nya ọ na-ekpe ekpere gịnị ka ị meziri n'ihi ị na-ekpe ekpere ọkwa ị na-ekpe ka Chukwu nye gị ego ego onu ka mmadụ ji abịa ị kpọchie shop gị sị na ị na-ekpe ekpere ama m ị na-aghọta na so economy anyị na-etipịa on the area of insecurity ahụ, ọ bụzi na ị na-anya fụ na ihe anụ o nwere ndị tekiri risk on Monday agba ngwa ahịa ọkụ ụfọdụ ka agbagburu agbagbu egwu ahụ emegodu gị ijeta aka ụfọdụ ị nọkata ihe ama ka esi nweta nọmba gị a na-akpọ gị na phone na gị ma gị tinyelụ ha ego gị mee nka mee nka mgbe ụfọdụ abịa buru gị eburu ị na-anya fụ na ebuona mmadụ one ị gbafuo gbata aka ọ bụrụ Maiduguri nwa asị na a na-eje ebe a na ọ ka mma na ndị a gbuziri hmm. ma na ihe gị na chi gị kpa so that thing cripple ba anyị well well o merụ businesses affect so those rich boys ndị kpatara ego ewere nwayọ relocate ya nachigha Lagos jee biri onwe ha ebe a hmm. the same place anyị na-asị ndị mmadụ bunatanụ investment bunatabanụ investment bunatabanụ ebe onye butere nke ya bịazịa cripple ya o burukwa ya anachigha azụ Germany ejibe life ya ama m ị na-aghọta hmm. those politicians na-agba ọsọ ha nwa ma na ha adịrọkwu safe iburu ihe ọhịa ọhịa ahụ bịa na ekoro gị n'ụzọ gbarie gị aja egbe so onye ọbụla agbafusie mbọsị ahụ gị nwa ahụ ga-agba nkwụ ahụ ọ bụrụ na about you ị nwere ike inwe ndị iji chekwaba onwe gị ndị ahụ na-abịakwa n'agbamnkwụ hmm. ahụ nkọ one ka ichekwaba nwere so the thing o nyere nsogbu n'ala Igbo ya ka m ji ayọ na-agwa ndị a sị ya bikonu anyị ma na unu ka anyị ike unu ji egbe anyị ejirọ doo unu wee natazie na aka unu egbu nwara na ka be anyị dị be anyị aghasa ana ijezie ihe ị ya-afụzi bụ ụmụ agadi nwoke na ụmụ agadi nwaanyị no development ụfọdụ ụlọ ha na-arụ ụlọ ha nọ n'obodo oyibo send ego since seven years na ha nataba ka afụ ụlọ ahụ anya ama m ị na-aghọta na never come back nke ọ na-arụ arụ enwere ike ejire jee burukwu injinia ya site manager ya koria n'elu Mm. nyanwa agbatekwuo aka the whole things akwụrụ stand still anyị ma na onye si obodo oyibo nata kịta Mm. o ji ego bata Mm. hotel ọ ya-alahụ bụ na be anyị Mm. onwe ndị chọtara ya na ọ lodge ahụ ego ahụ ana-a-circulate Mm. anyị ego tissue go towel go ncha go ibe a ihe na-eri eri ego abata n'obodo Yeah. mana wee be anyị na-achụfusịrị ndị a ego a ya-abatazi amaghị m na-aghọta yes now some people nwa anyị debekwu bụzi ndị vigilante be anyị abụrụkwu ori ndị na-ekurukwuzi mmadụ ndị na-emekwuzi expect a na-alụ with ndị anụnwa ụmụazị na-aba achọta sef gbafee chọ- ịchọlụ ya ego ọ ha nwa bụrị ndị na-emenye ya ihe so ị na-anyefe ụnụ a- amakwụzi onye a na-eze Hmm. ị wee nnọọ nwayọ kuru akpa gị gbanaa Lagos okweghị ụka si na nwa ịnaba ebe sụrụ ọgụ itinye isi maka onye bụ onye ji ndụ ya onye dị ndụ bụ eze anyị fụrụ onye si amerịka onye army si amerịka nata na n'igbo ebe a ka e gburu ya many people natara ebe a ka ha nwụrụ ndị ọzọ ọnụ chi asị nwaanyị eji anata ebe a after all Trump si n'ebe a bụ shit hole onwe ihe ọ bụ ime ebe a ọ nọ ebe a nọsi ike ụfọdụ anọna 30 years ike agwụna ha chọrọ nnata mana ị ga-esi ihe na-eme eh, na be anyị gbafuo agbafuo ya ka m ji sị gọọmenti unu needịrị ịlụ more to restore that confidence ka ndị mmadụ wee nwee ike nata ije Asaba 2am anyị na-ekwegharị n'ụzọ ngwa batanụ na Anambra ka ọ kụọ 7 ka anyị fụ gị n'ilo mmadụ naabọ ka a chụgidere na Nkpọ ebe a esi n'elu mapụ nwụsịa eburukwa ofu nke a mechakwuru nwụọ kedu ebe anyị ji eje kee ụdị ndụ anyị na-ebi ya adịghị anụ ya gọọmenti enwe compensation a na-akwụ onwe ihe ọ bụla a na-eme gụbụ oge gọọmenti si eh, if you see something say something a gwara ha na e no go work if you see something say something onye ahụ seelu something kee protection i nyere onye ahụ ka i che na okwu na a ya-ama na ọ ya kwuru mana ị chọ ka m kwuo okwu onye mụ na ya na-aṅụ nkwụ ebe a na-ama nne ya ka ọ ga-ego ole ka i ji i si m na enye m 5 million akpọ gị na fon bịa bịa na-eji nya ṅụgbu ya ebe a ị bịa buru ya mgbe a na-ebu mmadụ thirty ọsọ eme onye ọbụla enye efe ehe o nwere ihe eji nsị ada agba n'aka akpọ a n'ihu o jizi arụ o jide mamịrị mhm. ịghọtago mm. mhm. so gọọmenti nwere ihe needịrị put in place ka eme ka ya nna na na Asaba na na Ọnịcha na Anambra nekwa Enugu i lu Enugu kịta e nwe ihe ị ya-afụ anọ m Enugu on Sunday nna ihe m fụ n'Enugu I was so like ana m eje Nsụka nna from here to nya every three minutes ị gba nekwa police three three minutes otu a ka ha si wee mountụrụ ogologo ụzọ that ife a wee sọsịa m and each of those cars bụcha surveillance camera n'elu ya ha na patrol ị fụ na ebe a dị safe ịghọtago anyị needịrị ife ụdị a ebe a gọvanọ bupụta ego anyị nwere mmanụ na Anambra bupụta ego i nweghị ị bịa ka m binye gị ego oga gọvanọ ejibe ego bịa na-edo adọba m ego m binye gị ego ebusitesia moto ka a na-akwụgharị every oga eji m ego emere eche na bịa nye gị ego Arthur Eze na Ukpo onye na-ene anya ọ na-amụ ọrụ amụ ebe nọ ụdị ego ndọba na nwanne Obi Jackson bịa m bupụta ego ka e buru moto gwuchie ebe niile ọzọ akụ nwanne ife mbụ so ife aka ya bụ insecurity anụnwa ife anụnwa bụsị ife m feel na a ga-eme udo adị ka hmm. ka ndị mmadụ nwee confidence bute investment and another thing na bụkwa ọkụ a na-adịrọ ọkụ a so n'ihe cripplekwalụ investment cos onye lụ hotel kịta agwa gị ego one ọ na-espend na gas i meelụ ya ebere hmm. so gọọmenti kwesịrị ịma ihe a ga-eme steeti ọbụla kwesịrị ịdị egenerate ọkụ fa ife EEDC aṅa aṅa aṅa aṅa anọkọta e buru bill ị na-amụrọ butelu ọ bụọ na ịnya ị kwụọ the money ma gị nwee ọkụ mana still ihe enwe dị ọkụ doesn't make sense ife a niine bụ challenges ndị mmadụ na-eface ihe niile abụ insecurity ọkụ adịrọ maka ọkụ dị na-afụ mmadụ onye a na-afụ amara mgbe na-alọ m anya m ma ma o nwe ihe o ji n'akpa ma ebe niile gba ọchịchị Eh, ama m na-aghọta hmm. ee ma ọkụ dị n'ilo m na-afụ gị m na-agbagoro ọsọ m ma ebe m na-agbanye ma gbakata jee da ikwuo onu ebe ndị nwa na-achụ gị eh, nke a bụzi easy way to hell so gọọmenti nwere a lot of things fa ga-eme the whole things ị kọchakwa enu kọọ ana n'ọkpa gọọmenti hmm. ka ọ dị so anyị na-ekwukwe Soludo efi na anyị na-achụ ya chụpado nọọ n'isi okenye ka ọkpọ na-ana hmm. nyanwa abụ nọmba wan nya abụ gọvanọ ihe a ka ọ ga na-eme m ma gba nkịtị o mekọlụchazie mgbe m machi maka ọ pụọ kịta mụ wee were Anambra chịba ee mgbe ọ bịanụ nye ọrụ ka m gụ ya ka esi ekreti ọrụ m enye ọrụ m enye ezigbo ọrụ ama m ọrụ ya efiti nwa Mgbafọ prọfesọ Ehen. ọ bụ na nkụzi ka ọ ka ọ dozielu m nkụzi sektọ ma ọ bụ ụmụ ife ọ ga-akọ ma geta m 32 34 ọ nọ ebe ahụ adịghị eji mara Anambra steeti o lugo mgbe ị ga-achị Eh? Chere, eh, o- olu mba ya mgbe ị chịkọrọ ga-achị. ọ ghara eje anọda tenọ m sị gị mba na o lubeghị mgbe ị ga-achị chere ka m mụsịa mụ gụzụsịa vafe wee chịba Ee, e nwere ife gọọmenti na-ekwu amarọ m ị vụrụ na eziokwu dị na ya ọ sị na ife ọbụla na-eme n'obodo na ndị obodo a ma anya ya na PG sị na ọ marọ ndị na-eme ife n'obodo a ya that means you're not a president general of that town na obodo niile ma ihe na-eme n'obodo ha ghọtago na na-achọ inyere aka n'obodo a chọọ inyere onwe fa aka they will help them because ọ bịa gị na ndị na-eme ya abụrọ mmụọ na ọ bụ- na ọ bụrọ ghost na ọ mmadụ na-eme ya na mmadụ na ị ga-anọ ọ gafee ghọtago because kịta anụcha m na em, igwe bụ through video call ka fa si eme cabinet meeting Ịghọtago? Mm. Ee, igwe na-achị obodo nọ Lagos Mm. echere m na ọ aja anị ka a na-azọdo ọkpa wee na-achị obodo Mm. so i kwetara n'ife a gọọmenti na-ekwu na ife na-eme n'obodo na ndị obodo a ma ife na-eme Mm. n'obodo chọọ i-help themselves and they will help themselves gaa n'iru yes achọba ife mee n'anị ajụba ewi Mhm. ee nkịta ada efe mba agba ụja ife ọbụla na-eme n'obodo bụ ndị obodo ekwuona m ya severally mm. and m chọ ikwu m bido n'obodo m mm. na ife eji ama onye Igbo bụ ị chọ ịma atụ were onwe gị na-ama atụ anyị nwere PG mgbe a PG anyị ma ihe na-eme n'obodo anyị and ọ ma many people ịghọtago Mm. and that PG as a matter of fact bụ special adviser gọvanọ kịta on ụmụ ife inland security na ndị otu ya nke homeland yes Prince Ken Emeakayi ịghọtago so ya nwa ji bido sanitation a bido ya n'Ọkịja obodo ọbụla ma ndị ọjọọ fa nwe o nwere etu anyị si eme ife n'ana Igbo before before this civilization abịa kịta ewere ọrụ nye ndị polisi Mm. ịchọ ịma ndị ori a na-ama ekwe obodo niile ga-ezukọta and onye ọbụla a na-afụrọ ostracize ka a ga-eme ya ị bụzi onye obodo a so you must come hmm. ị pụta that day i binye i kene obodo ọra obodo ekene m unu a sị gị ha ee a sị ka m jụọ unu ana m ezu ori fa sị mba onye ọbụna i de ezu ori i wee tie ana m ezu ori onye ọbụna akpa e si ebe a kọlụgodo n'elu ị ghọtago ihe e si onye na-eme ya a kpụkọrọ ndị ori niile a anyị ga-afụ na a kpụrụ ndị ori a obodo ajụọ oyi pg sị na ya amarọ ọ dịrọ capable ịbụ pg pg bụ president general mhm. maka ị bakwa n'obodo anyị nwesịkwa other components nwesịkwa their own chairman pg mm. eh, president mana gị nwa bụ the general mm. overall so ị kwesịrị ịma ihe na-eme ị bụlụ igwe jee nọlụzie na mba wee na wee na-achị be be unu Mm. ị dịrọ capable ịbụ onye arụrụ anyị Yes. igwe ahụ bụ ngị ya-ebu ụzọ egwu mgbe nwa anyị gụrụkwa ị gụrụ baịbụl sị na ị bụ ya david ọkwa ya na-anọ n'iru ọgụ ọkwa ya ngị ya-ebute n'ụzọ ị ga-abụ general a nụba ọgụ nọkpuru n'ọfịs ị ga-apụta ojukwu sochara pụta n'ihu ọgụ mhm. ehe ya sị igwe ngị nwa ya-akwụ n'ihu ndị pgs ga-esoro na ndị ọzọ hmm. ma nke ịgba ndị ya nọrọ na Lagos sị na ị bụ igwe na-achị obodo a ga-eme gị impeach m bụrụ gọvanọ felụ certificate m anara gị ya nye onye ga-anọ na-elekọdo obodo anya hmm. ngị nwa bụzi the igwe na pg ụnụ ga-alụ together kpụọlụ anyị ndị ori niile e nwe kama ọ ga-abụ na nga i kwuru e mee ya etu a m si wee kwu obodo niile apụta nee na onye a onye ọ na-ezu ori onye ọbụla akpa aya kpụrụ ya ị ghọtago hmm. ngị bụ igwe ya-sponsor ya ị gbapụziri ka gịnị mee gwa i ji wee bụrụ igwe maka na i ji ego i jee golu igwe ị mara a na-ego ya ego mhm. ee i nwere ego mana ị ma na i nwehọ the wherewithal i nwehọ the capacity ịnọ n'ife na i ji ego na ihe na-alụzi ya bụ onye jee zucha ori na South Africa nata nye gị ego i chie ya echichi onye si nke a rụcha arụrụ ana o nye gị ngị nwa bụdo igwe sef arụrụ ana nke gị karịrị hmm. ụmụ nwaanyị niile dị iche iche aka gị ji a na-apụta na-ewere ya n'elu na-eme ndị mmadụ intimidate mana ị safeguard obodo gị ị ma emenwu so ọ bụrụ na gọvanọ kwuru dị ya mana gọọmenti kwuru ya is real na ọ truth onye ọbụla sị gị na ya ama ihe na-eme n'obodo ya ma ọ na ya ma ndị ọjọọ nọ n'obodo a na-atụ asị ka onye dị ụmụnna ya ma ị bụrụ a businessman a ma na ị bụ a businessman ị na-ezu ori people ma ị na-aṅụ ahịhịa a ma na ị na-aṅụ ahịhịa ọ bụrụ na ị na-adakpo ụmụ nwaanyị ma ọ na be ajadu special a ma nke i menwuru hmm. obodo gị ma kama na ọ na a na-atụ ụjọ hmm. onye ga-ekwu so ebe a na-atụ ụjọ a gị nwa bụ pg ebe a ka ị kwesịrị ka power gị pụta hmm. ị bịa ebe a i kirie onye ahụ so nke a na-asị mmadụ ọ bụrụ na ị fụ gị kwuo o nwere onye ga-ekwucha kịta famili ya nọrọ na problem Yes. ịghọtago famili iti ego famili na problem maka o kwuo na ọ fụrụ ihe ị na-eme o jezie gbaa gị ama like ịma polisi for example polisi a- ejighị ha ehiri isi ha abụghị ndị dị trustworthy ha adịghị trustworthy ikeep information Yes. ị nwere ike jee kọọrọ ya kịta na ya sụọ ya ego sị na onye a gwara ha. Yes. ịghọtago so ị fụ na ezi ime ndị isi mmadụ ya ka m ji si o nwee onye ị ga-enye ego nye ya ego direct ọ kọọ ya o nwee the consequences o buru ya n'isi ya ọ bụrụ na ọ ga-eji ego a je zọba onwe ya je zọba onwe ya ma ya kwuo mm. mana ọ bụrụ na nke m kwucha kịta e, echi anọ m na problem m ma ekwu ya ama m ị na-aghọta mm. ọ mgbe ahụ ka gọvanọ ji wee sị okay etinyezie ya as bounty na onye ọbụla kwuru na a ga-enye ya 5 million mm. or 10 million ị watch ị fụ na ozugbo o mechara that comment na Asala ọkụ. enwudebere ndị mmadụ Mm, ihe a bụ na ọ ka e si eme ya mm, wepụta ego anyị a wee rụọla anyị ọrụ echekwa na Anambra nwere mmanụ mm. a gwara m gọvanọ na ife ga-akakwudo mma bụ gbo- kpọọ anyị mitin anyị bụ ndị Anambra onye ọbụla bute tanka agba bụrụ onye ọbụla mmanụ nke ya ịbịara anyị bọjetị enwe anyị meaning zọbisi onwe ọ gị. bụrụ ụmụ one tanka ka m ketara m je m debe ya n'ukwu une mbọsị m fụrụ buyer lee zọbisi onwe gị. ebe nwere bọjetị ụzọ be anyị mafụ ebe ntị na akpụbe nna don't worry ihe te- nye m oke m a sị na e mere anyị bọjetị a rụrụ ụzọ a rụrụ nka bu ya bu anyị- ke- bu ibe anyị nwa one tanka ọ bụrụ half tanka bu ya anyị imere oke ruru m ọkwa ọkwa anyị nwe mmanụ a ọkwa anyị nwa ka eji azọ anyị ka anyị zọba onwe anyị na kedu ihe ọdụ ọkọ ya ala Nke bụ- ebu ebu esie gị ịnatakwa ka em the prodigal son ọ gbasazie
bụ igodu mgbe afọzie ma mgbe prodigal ndị be anyị unu kpọrọ ya bụ oku anyị azago ugbu a ị ga-abụnwu onye ọbịa na gbam n'agbanyeghị ebe ọbụla ị nọ n'ụwa ị chọrọ ka anyị gbaa gị ajụjụ ọnụ ma ọ bụ ị chọrọ ka ụwa nụ olu gị deere anyị ozi ma ọ bụ kpọọ anyị n'akara ekwentị ndị a ị na-ahụ n'iru onyonyo gị daalụnụ
abatawo m dịka nwa na-enweghị nne nabata m. gọvanọ nabata anatawo m dịka nwa Ewerego. ee ikwu maka ndị igwe mm, e nwekwa vidio gị m fụ because ị ma na before e mee mmadụ invite anyị na-emekwa research on the person e nwe vidio gị m fụ ị na-ekwu maka igbo versus igbo freedom ya na maka ka e si echizi igwe kịta na ọ na ọ em certificate ka a na-enyezi Mm. kịta i kwukwa something about igo igwe how did we get it wrong when it comes to kingship a sị na a da-azọ eze azọ na a na-amụ eze amụ mana kịta bụzi onye nwa kpasuo gọọmenti iwe a napụ ya staff of office enye onye ọzọ maọbụ onye nwe ego ọ na- ọ na-alụ then i kwukwuo maka ka ndị igwe sizi echizi onye ọbụla echichi Mm. a ma-ajụkwu mmadụ ife ọ na-alụ echie ya Eh, eh, Ekwueme mm. gaa n'iru Eh, ịma na o nwere ihe dị iche n'igwe na eze okay Eh, o nwere ebe eze dị okay ị ghọtago o nwere obodo na-enwe eze okay ndị nke a dị ọkpụtọrọ ọkpụ ehe, nwesizie ndị pụtasịzi ndị ọgbara ọfụụ a na-enwesizi igwe like autonomous a mm, Mhm. ka a bụ i jide ego o nwere na mpaghara anyị na-agbagote Ọka anụnwa i si Ọnịcha na-agbagote Ọka o nwe onye nke goro igwe ego mm. ọ i jide ego a na-ego satifiketi ego hmm. ha fụziri ya na onye ga-abụ igwe ga-abụ onye ji ego hmm. mana onye ahụ kwesịrị ịbụ ya na nwere ike o nweha ego onye nke ahụ nwe ego ewere ya hmm. o werezie ya ọ bazie n'aka a na-emezi ya ihe ndị ji ego onye butere ike o nwezi onye bịa anụ abịaba na nke gị na-ewere nwere ike bụrụ 21 years na abụọ hmm. bụrụ onye ntọrọ aji ya na ọ ji efu igwe ọ bịa obi igwe were envelope nwere ike tiri ya dịka ebe 10 million hmm. ma 5 million sị igwe na ya ji agbara ya Krismas na ya bụ onye dị onye dị na igwe bie ya aka n'azụ gọọrọ ya ọfọ narị anọ mbịa gwa ya eh, mmezie ka ya na ya kpa ọ dịbazi Easter hmm. before Easter ọ kpọọ ya sị ya na ya chọrọ ichi ya echichi ịghọtago Mm, echichi ahụ echi ọ makwa na onye ahụ ya-adrọpụkwa at least 5 million Mm. ịghọtago mm, so ị bịazie chie gị echichi o nwere ike o- o chie gị Omelọra ịghọtago mm, ma ọgaranya obi ya dị ọcha mm, echie gị echichi ahụ ma ọ ma mmadụ one i gbugo maka na onye ji- onye na-enye ndị mmadụ ọgwụ onye na-enye ndị mmadụ ọgwụ na-egbu onye ahụ mm, ụfọdụ bụ ndị nọ na na na na Head Bridge ebe a na-akụ chalk akpụ paracetamol eh, a rụọ n'Okpoko wee na-agbazu ị na-aṅụ ya ndị mmadụ a na-etipịa everyday ị na-eburu ego igwe achọghị ịma ihe ị na-eme ihe ọ ma bụ na onye a ji ego ọ bụ na ha na-eme ya ọkwa na-agba ọgwụ ọkụ ebe a steady hmm. ọkwa na-abịa esiizi ya hmm. arụrụ arụrụ ana ka nkụ ma ndị na-akụchi mmanya na-enwere isi na ọdụ were ndụ ndị mmadụ na-agba gambling igwe achị cheki mara ụdị mmadụ ị bụ ụfọdụ gburu mmadụ n'obodo oyibo wee nata ebe na South anyị nọ anyị ma isi dara ada dị ya ka e wee jide ego ị gbanata ebe a echie gị echichi maka na i ji ego mana eche na ọzọ a na-echi echi before ihe ihe ya echi gị ọzọ a ga-enenenụ gị ọfụma ọkwa ya akaghị mma niile hmm. n'ihe e ji ile gị e wee kwuo nke a kwuo nke ọbara emesa na hmm, nze ị bụrụ nze hmm. ekpube gị okpu ọkụ today ọ ndị a na-atụzi asị nwụba to God nwụchiche enu na ọnụ ọnụ ọnụ eji asa efere hai alụme alụme egwudo efere nwaanyị ajadu ei so ihe dị n'igwe nwanne m igwe anyị ma kịta na nke dị mbụ abụrọzi ofu Mm. igwe kịta is very corrupt ụfọdụ igwe ka ị ya-anụkwu na kwa nwere igwe nke a na-ekwu na ọ na-azụ ụgba na Abuja Mm. ụfọdụ igwe na-eme 419 arụrụ ana dị iche iche aka ha dịcha na ya hmm. ụfọdụ na sponsọ gasị ife dị aṅa na-ekwesịrị ekwesị mana ọ igwe ka ọ bụ mana igwe ka isi kwuo ya sị na onye a na-agba na ọ na-agba institutions dị ona mgba hmm. mana anyị ma na ihe a na-eme oke ọchịchọ dị n'ala Igbo o nwezi onye chọrọ ịlag behind nwa na-enwere ihe ọ ma ya akpọọ ya even some people ị fụcha na House of Rep today ma ụmụ ya niile bụ ndị na-enwere ihe ha ma about their community i jebe iji represent obodo gị na ị nọ na memba House of Rep ma o nwee ofu village ị ma o nwee onye ị ma dị ya otu a ka ọ dị na ndị igwe a ọ ma history be ha o nweghị ihe ọ ma na be ha omenala ha ọ dịghị onwe ha ọ maghị ya ọ dịghị vast n'ihe na-eme na be ha ụfọdụ bụ na Lagos ka ha toro a kpọnata ya a bịa ka e chinye echichi ọ bụrụ igwe ogoro yiri ogologo sket kpuru nke a kpuchikọọ isi na-ekwugharị ọ na-aza igwe na-eje ụka Mm, igwe mana ya ndị be unu enwe access to you ị da anọkọta sị ka i je ka ị gbadakene n'ogbe dị ona ka ị nene mara ihe ndị a nidiri ma ma mmiri ọ na-agbagbu ndị a ma ha nidiri gọta ebe a skuulu ọ kwesịkwara skuul kwesịrị ịdị ebe a ọ gị nwa bụ igwe bụ nọmba wan n'obodo a o nwe ndị ọ bụgodu na o nwe chọọchị ị fụrụ na chọọchị a na ndị ma na ọ dị ha na ọda na ya alụzi alụzi lụzie skuulu anaghị alụzi ya afịa ndị dị na be unu ọ bụ nidiri ka e dozie ya ya nwee ife na-atraktị n'obodo unu a na ọ ya ka eji chie gị igwe but ị da-eme all those things ọ Lagos ka i bi Abuja ka ị ma e bunye gị ofu jip ị na-akwọgharị na ebe ahụ uru ebe ahụ uru ị nara n'iyi nweta such igwe ọ sọ na fim ka a na-eme na my king my king nweta ụdị mmadụ ga-akpa nga eze my king ọ bụrụ na ụdị ya ana m eche ka eme ya my princess my prince ka ị kwụsị m n'ụzọ sị na ị bụ prince ei ma ike ya mma mma otu esi eme na fim mma ee abịa gịrị ee sị gị come back ya ọ na ị ma na ọ prince dị ya ọnụ a i ji wee kwu prince m maja gị ọnụ a ala na-agba gị o nwere ihe ị ma n'obodo a igwe na-ana anọkata tie tournament yes ka attract ya people from different places ya kilie ya ya nwa akpọrọzie ndị mmadụ bịa kirie the thing ka e reziela ụmụazị a ego makwa ka ọ na-adị na-agbacha tournament na krismas ụmụazị ya eketesịa ị mara ọ ndị be ha win ha hmm. na-agazi na-achọsị big men hmm. na buru bọọlụ a na kọp hmm. jee na-anakọ ego ọ ihe a ka igwe kwesịrị ime ịghọtago so that na o nwe ụmụazị na-ada abata abata n'ihe mere ha sị their father na they want to come home ha bịa na amala ebe ha si wepụta so they can come igwe nwere ike ti 10 million naira kpọọ youth nọ na be ha sisi tiri ego ya chọrọ na this year tournament na 20 million ka ọ chọrọ ka ụmụazị a kee hmm. ị fụ ndị ya support igwe ụmụazị a na-abịa iti quiz ụmụazị a na-ama anyị chọrọ ịma ihe dị ona n'obodo anyị ụmụazị amarasịa ya hmm. ha were ya mara igwe a ọ ihe a igwe kwesịrị na-eme ihe igwe na-alụ taa bụ ị na-achụgharị ụmụ nwaanyị ajadu ọla ka mkpi ọrasi ebe ọrasi ebe a na-ekwugharị maka ebiri ya jeep arụrụana dị iche iche onwe ha na-apụtara na oje ma ya aka ịchọ ịma onye nwaanyị a nkekwa onye nwaanyị a nwoke megidere nwụfuo o nwe onye bịara na court nwetanwu justice ọ na ihe niile nọ n'elu n'elu ndị nọzi n'ala bụ ha nwụọ dị ya so ndị igwe that institution dịbụ revered today ọ a disgrace ọ dị disgraceful na ị fụgoro ebe igwe kịta sef mgbe ụfọdụ o nwere ka m si ene anya I don't have respect for them anymore. some ọ bụkwanụ ha ncha niile Mm. o nwere ndị dị credible a ka nwekwa ndị eze a ka nwee ndị eze nwee ndị bụ na you can buy them off Mm. ọkwa ị fụ ndị nke e goro mgbe ni Mm. a nara ụfọdụ certificate Mm. nyere na ihe a na-akọ what is certificate ọ certificate ọ dị ka ụbọchị m si eh, Benin Republic na-abata Eh, onye nwa onye immigration na-asị m na ọ chọrọ ịfụ eh, m- ọ sị m ka mụ identify onwe m mụ nye ya ma gịnị ka a na-akpọ ya ID ya identity card hmm. wee sị akwụkwọ ka ị ga-eji ya ama m ka ọ mụnwa nọ ebe a na-agwa gị onye m bụ ị fụ mmadụ ebe a bụrụ akwụkwọ
onye a na-agwa gị onye ọ bụ agwa gị na m bụ onye igbo na-asụrụ gị igbo ị sị m nye gị identity card ọ card a ya-ekwu onye m bụ ka ọ mụnwa ya-agwa igwe a na-amagharị certificate ọ bụ certificate ka a na-ekwu ka ọ ihe gị bụ igwe menwuru mekere ka ndị obodo gị kwuo about you na ị bụ ezigbo mmadụ hmm. reconcile them ụfọdụ obodo ghasasịrị aghasasị hmm. ndụdọ a na-adọ ebe a na-adọ ebe a na-adọ ebe igwe achọghị ịma mana igwe ka ọ dịrị ịkpọ ha ndị anyị eti aka n'obi eti aka n'obi onye ga-agwa ya sepụ aka na ihe igwe ya sepụ aka ịghọtago hmm. ndị nke gbukwurenu mmadụ debe ha na onwe ya ga-eme ị kpọ onye a were your power kpuru egodo eke rie ya ọ bụ nke ị ga-edebe na igwe kwesịrị inwe cell na be ya Mm, ehe na ị nọrọ cell dị ya mm, nọrọ na cell e wee na-eti okwu gị ọnụ ọ nya ka o ji bụrụ igwe mm, o nwere power ị nwe e nwere power ị nwe ọ bụghị anya ha na certificate ha na-azazi igwe igwe gị bụ igwe certificate mm. ị baghị uru n'obodo a ọ bụ ka o si dị daalụ rinne

ọsọ gị ruru eruru, aga m esi n'azụ daalụ rinne Daalụ ee nwanne m. ee anyị na onowu ee igbo ka nọ eze ụmụ iyo ee ngara tata ife anyị bịara tata bụ ka anyị waa anya bụ okwu agba ee onowu e nwere ife m chọ ka ị kpatụ aka eh, maka maazị nnamdi kanu afụ m vidio i mekwa i kwu maka na ị ma na abaribe can stand up for him mm. what about others kedu ihe i nwe ikwu maka situation of Nnamdi Kanu generally please go ahead eh, ife m ma-ekwu gbasara Nnamdi Kanu bụ na onye anwa atakwaana afụfụ ahụkwa anya ana ndị Igbo kwesịrị ịma na ana ofu onye Igbo kpa a nara igbo niile ụkpa yes
etu e si debe ya ọ bụrụ sọ igbo bụ ndị nọ naijiria na-ekwu ụdị okwu a yes Ehe, ndị- onye nke yoruba Sunday Igboho o kwuru nke ya yes nekwa ya na-apụgharịrị onwe ya yes ndị nke ugwu na- na-eme a sị na ha bụ repentant na ha Yes. echegharịana yes ma o nwe mgbe ha bịara yọọ anyị mgbaghara yes a sị na ha echegharịana yes kezi e ji wee ka jide onye nka ọ bụkwa na e ji ya n'ihi na o nwere ihe o mere kpeenụ ya ikpe ọ bụrụ na ọ ya-eje nga ọ jee nga mara na ehe na e kpere ikpe nke a bụ ị na-atụgharị ya four years na-aga ị ka na-atụgharị ya gịnị ka o mezi ọ bụrụ na ị ma na onye a mere ihe eziokwu ọkwa ị nwere kọtụ kpee ya ikpe emegidekwuru kọtụ sị ya naba hmm. ka o nwee ndị pụtara sị na afụrụ m ka m ji jee chụọ aja sị na m sị ha na mụnwa ada anọkata pụta na onwe ọ m ụla lahụchara ụla ihe na-agwa m okwu agwa m okwu sị m were ewu gbada mmiri jee kwuo okwu n'isi Nnamdi m gbada mmiri jee kwuo okwu bunye fa ewu a gwa ya na ọ ya-eje kọtụ echi kwuchaa ya Nnamdi Kanu eje kọtụ echi anọla ebe a sị ya naba na ikpe ama ya ọ kọtụ a ka ada ka dọkọtakwara akwụkwọ a after that e mekwa ya arrest kwa na ebe ahụ kwa wee faịlụkwa another charges hmm. unu wee na-atụgharị nwoke mmadụ since na o mere nke a mee nke a mee nke a mee nke a agbara ihe ahụ o mere kpọọnụ ya afa kpeenụ ya ikpe Eh, kịta ka a na-ebidoziri ikpe n'isi kezi Mm. ikpe a na-ekpere okpukpe since a na-ebidokwaziri ya kịta Yes. so ihe ahụ o mere naijiria ji wee si ebe a taa afụfụ jebe kenya jee buru ya kpezienụ ya ikpe ahụ ọ bụrụ na ọ satanwuo ọnụ ya unu chọzie ịsentence ya unu sentence ya ya mara na many years anọ ihe a bụ ihe o mere maka na o do m anya na ya nwazi n'onwe ya ọ dị capable ịsanwuru ọnụ ya mhm. ọ ya-ekwurunwu ọnụ ya maka na ọ makwa ihe dị na law even though na ọ bụrọ lọya mana ọ ma ihe dị na law so agbara ihe ahụ o mere kwupụtanụ ya ọ bụghị lọya hmm. ma kwuonụ na ihe a bụ ihe ahụ o mere tụ ikpebezie dị ikpe ikpe nke nọrọ how many years Buhari megidere ka ya ọchịchị anakpo ọchịchị anakpo okwu anyị ekwu onye nke abaghịkwa edebekwa ya pending so so that na ọ ga-anọkwa ebe a onye achịcha afụ na Nnamdi Kanu bụ isi na-awa gọọmenti na ọ isi na-awa federal gọọmenti ọ dị ka odudu belụ n'amụ e, ịkụsie ya ike kụkpọọ amụ ha amaghị ihe ha ya-eme ha wee na-amanejizi ya amaneji ma ọ bụ na ha dị sure ha kpee nya ikpe ka esi ekpe ndị ọzọ ikpe ka nwoke zuo ike na ihe niile ahụ ọ na-ebe akwa ya onye ọbụla jikwa anya ya na-afụ ya hmm. anyị bụ ndị Igbo dị diffranchised disenfranchised kwa ya na ya mhm. anyị deserve inwe seaport mana anyị enwerọ ya River Niger nwa a na-ekwu okwu since ibe nwere ike ịbata nwa ebe a light vessel mana ya elugo sị dreji ya Niger edreji anya e, e, ngwa ahịa ga-esiwu China tụọ ebe a direct ọ dị cheap ọ dị nso ịbịa ebe a dị cheaper isi Lagos so ịbịa na Ọnịcha ebe a dị easier than ije Lagos from China so sị lụọla anyị ebe a a na-ekwu okwu rail akọtụla anyị off kee ka anyị ga-esi wee na-amaneji transportation ha tinyela anyị rail a na-ebu ngwa ahịa si ebe a jee Owerri onye si Ụmụahịa apụta onye si ona na connect mana e wepụrụ ya ewepụ ị bịa na Anambra na nwa federal office ị ga-afụ apart from NPF Nigerian Police na prison service labor and productivity ọ gwụna enwerọ onye ọzọ ị ya-afụ infrastructure anyị enwerọ ya federal schools a na-afụgasị ebe dị iche iche o nweghị nke dị na Anambra so so many many things anyị kwesịrị inwe akọtụlụ ya off eje na na-ebi ego last time na-achọrọ ibite how many billion dollars e- e- o nwerọ nke na-abata na south east so onye nwa pụta na-ebe na-ekwu ọ ma ihe ọ na-ekwu ihe niile ahụ ọ na-ebe n'akwa bụ real ihe m kwu mgbe ahụ bụ na ọ bụrụ na ihe Biafra a na-achọ ekwu na ọhọ common man nọ na street na ndị bụ ahụ ndị ahụ anyị tụrụ akwụkwọ bụ ndị na-represent anyị our interest bụ ndị kwesịrị ịnọ n'ihu ebe a na-ekwu ya yetago ha hmm. dị serious a na-anọkọta ba mba na eji m anya m afụ na that house mgbe a na-anụcha ọgụ dị ya pịa oche ha kwụrụ ọtọ kwuo ihe ha chọrọ ha fight for Nnamdi Kanu kwuo na onye anụnwa na a ga-erelizi ya sị relizie ya ọ bụrụ na ama erelizi ya ka ha naba unu agụọ onwe unu ọnụ sị na ada sit unu nọ gụọ onwe unu ọnụ unu ncha niile si na south east unu ekunie na-ana ana ha mara na unu dị serious ọ bụghị sọsọ Nigeria nwere parliament na ị je na South Africa ha nwere parliament ana m afụ ka ha si eme ebe a o nwere ka o esi ike party dị ona ebinie wa unu ama na ndị a dị serious mana iru ị na-enene ego a na-akwụ gị na-ene your salary anya obi ama aka gị na ọ bụrụ na ị dị serious na ị chọrọ ka salvage anị Igbo ọ bụgodị na ọ bụ Biafra ka a na-ekwu ma ihe ndị ọzọ nwere sị nye anyị ya other zones nwere six enwere six geopolitical zones six geopolitical zones north west ihe niile ncha six six six six so anyị nwere five why i jere na north north central dị seven why na adị ewepụ one abịa nyegoro anyị ebe a unu nwa bụ ndị ahụ nọ na Abuja kwesịrị stand up kwuo okwue but unu ada ekwue so ihe anyị kwesịrị inwe even the representation anyị kwesịrị inwe na Abuja anyị enwerọ ya ọ bụ na enwe one more state at least three senators ga-apụta join ọdịa ọ bụ na enwe 18 senators asị na 18 senators si na south east likewise ndị si na south west enwe equality ị je na house of rep ndị ihe ndị a produce ka anyị nwa ga-eproduce ọ dị balanced mana kịta enwerọ equilibrium na ya bụ ihe efughị ya so ihe niile a bụ ihe a Nnamdi Kanu na-ekwu then na-aba dị mba ọ dịka asị na ọ na-ekwuka ihe ọ na-ekwu bụ pure ihe ọ na-ekwu bụ pure ma nke aka m na-adịrọ ị fụgokwa nke ka eme ya in a violent way mụnwa adị m eweji ọnụ ebe a adịrọ m in support of it ịghọtago a ga-akpa akpa ee a ga-akpa ya kpagbuo ya ma nene the merit and the demerit Mm. ife ọbụla ife m- ife m stand against bụ ife ọbụla ga-emegidekwa again e wee jekwa jee nachigha back to etu ọ dị anyị na 1970 ma ụmụazị na-awa ọchị gasị ife a na-eme ụfọdụ aghọtarọ ihe anyị fụ mgbe n'anya na-ajụ m ị dị arọ one mgbe a ihe anyị fụ mgbe a nụrụ ọgụ achọghị m ịfụ ya again maka na ị fụgokwa ụmụ kịrịkịrị ụlọ a lụsị ọvụ a na be anyị ọ ya bụkwa target ndị a eme kịta na e roluo tankị bata na n'ala Igbo agbalịsie ihe niile anyị ebidokwa n'isi maka akpọgo anyị asị bụ na akpọgo anyị asị ịghọtago so anyị ga na-ama na-eji ya ama na-eji anyị na- anyị na-achụ ya bụ ihe m sị mgbe nọ, a- bọọlụ a anyị na-agba a chụje ya n'iru anyị enekwa anya na defense anyị Mm. maka na o meghakwa na ihe a chọrọ bụ ka anyị reducekwa ani Igbo to Mm. zero ịghọtago ife ọbụla ga-eme ka e reduce ani Igbo to zero again anyị ama ekwe anyị achọrọ ya anyị ga-eme ya avoid ọ bụla ife m nwe ikwu about it I want to make healthy living a culture in our society. Teta n'ụtụtụ mee exercise gị sweat that sweat dị very important. Ị baa na garden gị bele akwụkwọ nri sie nri very natural food. Ọ ife your body need. Just nri ọbụla dị etu Chukwu si kee. ka anyị bidogoro n'isi eh, ebe after independence because eh, ama m na ị dị very very abreast with history after independence 1960 e wee chịbanụ chịbanụ ịghọtago then the first coup Mm. na 1966 1966 15 January yes enwere vidio i mere maka ya ị kọwa ihe meenụ after ka IBB bịa kwụsie nke ya bịa kwuo version ya ị kọwaala anyị i nwe ike do you- can you run us through for um, ụfọdụ na-amarọ the history ee ife a- mgbe ahụ emere coup ya ada emekwana ya nọ na emere ya ka ọ favour ndị Igbo ịghọtago Mm. enele anya fụ that na gọọmenti a na ọ da aga etu o si kwesị ịga Mm. onye a na-achị achị adịrọgodu capable kọwalụ ndị na-amarọ ihe wu coup Ghọtago? coup bụ na ndị army nesiri anya wee sị na ndị civilian na na corruption dị ebe a Mm. so na a ga-ewepụ ndị a Mm. ee, ka fanwa chọọ onye dị capable tinye ana onye fa na-ene anya ga-anọ ebe a bụ Awolowo Mm. ehe meanwhile oge Awolowo atigo jango nke ya e were ya tinyegodo na nga ọ nọ na Calabar ịghọtago so emebezi oge abịa mee coup ya ọ bụ na egburu ndị ugwu hinne gbuo ndị side na ndị ofe mmanụ mana ndị nke igbo onwe onye egburu ife dịka michael ọkpara ha zik ha na ndị igwe mbazulike ha ịghọtago ndị a niile onwe onye metụsị ha aka Eh, Zik na onwe ya megharịkwuru emegharị so ndị a na-afụzi ya ee so na ndị Igbo je save nke ha a n'oge ahụ a na-afụ Chukwuma Kaduna Nzeogwu onye Ọkpanam as onye Igbo ịghọtago which na by right onye Igbo maka Ọkpanam bụ ọkpara anam anam Anambra Oh. ee Ọkpanam bụ ndị Anambra ebe a a anam diọkpara ya bịa bụ progenitor that a- a- a- Ọkpanam so mm. mana ị ma na ihe a emechaziri mgbe niile a nụchara ọgụ ndị a na-afụ onwe ha na ha abụọzi ndị Igbo ha bụkwa ndị Igbo and ha ma na ọ nya mgbe ahụ a nụchara ọgụ once i deba aha na ị bụ onye Igbo abịa anasịsịa ndị Igbo ọchịchị na ọkwa niile ha ji na civil service o nwee ebe ị bụ general manager a ga-edemote kwa gị na a ga-ewere on- so ndị mmadụ ewezie fear of lose their positions denounce ya na ha bụ ndị Igbo Mm. ọ bụrụ na afa gị bụ Ụmụokoro unu etinye R ka o wee dị iche ọ zaba Rumuokoro Mm. ịghọtago so mana mgbe ahụ abịa bịa nụọ ọgụ a- ọgụ ahụ a nụrụ mgbe ahụ ọ bụghị na ha plan Mm. emechara the first coup ndị ugwu wee sị mba ee na ha ya retaliate na ihe a mere ndị be ha na ọ onye Igbo headiri ya bụ Nzeogwu so ha wee na-afụ ya na ọ ndị Igbo hmm. so maka ndị Igbo gbagotesikwanụ aka ha dịcha na ya mgbe ha eme the coup so ha wee mezie nke ha mere na Julaị bịazie counterzie gbubezie gbubezie vụrụ ndị be ha amebezie riot gbubezie ndị Igbo n'ebe a Ojukwu na onwe ya mgbe ahụ bụ gọvanọ ịghọtago Eastern region ehe ya wee wee kpọọ ndị igbo ndị nọ n'ugwu sị ha narutegodu n'ụlọ natanụ natagodu ma etu esi egbuzi ha a na-egbu ha ka nkụ even na ọ ebe ahụ ka esi wee kpọba anyị nya mmiri a na-akpọ anyị o nwee ebe ndị igbo gbabara otu a na-enwe igwe onye bụ onye isi n'obodo ha ahụ, ha gbabara ebe ahụ eche na ọ ya-azọ ha azọ mmiri agụkatazi ha na-asịzi nya si nya mmiri a na-akpọzi ha nya mmiri nya mmiri anyị ihe niile ahụ anyị gburu ha ebe ahụ so otu a ka ihe niile a si wee oke oke ndị Igbo na-asị ny- nye anyị mmiri Ee, onye nye Igbo anyị si mmiri nye mmiri nye anyị mmiri ee nye mmiri ha sị anyị nye mmiri nye anyị nye mmiri nye mmiri ịmagodi ya Ee, otu a ka esi kpọba anyị nya mmiri a na-akpọ anyị taa ndị ugwu oke. na ihe niile ahụ bere akwa mmiri anyị ebe ahụ anyị gbukọchara ha ncha so ndị Igbo ahụ tọrọ n'ugwu mgbe ahụ mana o nwee ọkpọchi ntị ọ ihe na-egbu ndị Igbo mgbe a na-agwa ha nata na ụfọdụ eche na egwuregwu na ọ ya-akwụsị na ọ ya-akwụsị the thing wee na-akakwuzi njọ Ojukwu na onwe ya na-enekwa anya ka ọ ya-akwụsị ihe a ka Gowon na-achị achị ka o nye ọda Gowon na onwe ya achọghị inye ọda na-egbu ndị Igbo everyday nya nwa sị ndị a na-asịta ọhịa mebeziri ọ na-ene anya sị na ihe ya-akakwa mma bụ ka a ma ka e si ya kpịa wee kpọọ ha oku ha bịa Ghana ha wee jee nke a kpọrọ Aburi Accord e je Ghana e tibe okwu ọnụ ihe e kwuziri bụ eruo ka ha praktis ife a kpọ confederations elue ndị ọbụla na blọkụ ha manage your resources ị ghọtago hmm. na ọ ya-akala anyị mma hmm. na true na federalism a nọ n'ime ya na afọ ọzọkwa ka o si so a nata ha kwekọrịta a nata ebe onye Bini kpọọ ya sị ya ekwekwana this and that na ebe abụ okwu eziokwu Gowon na onwe ya ekwugharịkwazie na nkwa o kwere ebe na na ọ dịhọzikwa na ya so ihe a wee karịa Ojukwu wee kpọọ meeting with ndị ndị isi ndị isi ndị army gịnị ka anyị ga-eme Ọ ebe a ka a kpabazi wee ruo nke na anyị ga-edeclarekwa Biafra ahụ. Ee, ndị achịbazi onwe ha ebe ọ bụ na ha achọghọ ka anyị kọntinu anyị a na-egbu ndị be anyị everyday otu a ka e si wee kpabazie ihe anyị wee ruo na a fọọmụbazie gọọmenti Ee, Ojukwu headzie vice ya bụrụ mm, onye m- Effiong. ehe, Effiong Philip so ha fọmụọ flag nwee kọrensi na ndị otu ya kọntrị ebidokwana onye nke na-ewe sị mba na ya ebutetakwa tankị ebe a ka etu ọ- otu a ka ọgụ si wee bido a nụbazi ọgụ ahụ witi sọpọtụ ha nwetasiziri ndị ọcha sọpọtụchara ha ma UK nwa Briten Briten nwa nyere ha masiv sọpọtụ cha Rọshia nyekwuru ha Israel onwe ha nyekwuru ha ọkwa anyị nwa n'ebe a na-eclaim na anyị bụ Israel na anyị bụ ndị ụka ha sokwu wee bịa ebe a finishikọ ndị be anyị tụrisie ihe niile anyị nwe anyị gbara aka ị nọkata ị nụ gwara ọ bụrụ jet o nwee ebe ị na-agbakpunye mgbe ahụ ihe mere anyị ihe bụrụ obere ihe o wee bụ na anyị emechibe niile a anyị level ha n'Igbo ozugbo e mechaziri ya agụụ karịa a agụụ so n'ihe mere ji wee kwụsị nya bụ ọgụ a kọọtụrụ anyị ọf a dị ebubatazi nri nke anyị ebute ebute ozughọ ihe emegide anyị werekwuo nsị igwurube wee na- na-eme a- a- a- ihe anyị ji eri nri. akwụkwọ akpụ efuzikwa anụ o nwezi ihe dị green fụ ọnụ otu a ka anyị si wee bidozie taba afụfụ ozugbo ahụ ọgụ gwụrụ na 1970 a Jenụwarị ahụ ọgụ end ọ bụrụzi onye ọbụla zọba onwe ya ụfọdụ na-akpuchighị anyị je kọọ ọrụ ugbo ị na-akọ ọrụ ugbo ọ na-ana ana na-eme nri, you know so ụfọdụ ama isi na Lagos obodo dị iche iche i ruo Lagos ọ i ruo ihe gịnị ka ihe emekwa i je Aba igote nwa akpụ ụkwụ mkpụrụ one ma one iruo Lagos chịrị ya n'aka iwuru shop ikporo ya n'aka ichiri ndị ọzọ wee n'akpa wee na-akwụgharị street niile agagidere ma Ajegunle gagwosicha ebe niile otu a ka ihe si wee na-aga anyị na-elezi ya ilegide ha na legide legide ọ dịka ị fụbago ego ịchọzi ofu otu ọnụ ime ụnọ i wee gbago ya kpọrọ ụmụnne gị kpọtakwa mmadụ na abụọ ijezie Aba onye ọbụla ekpokere otu a before one year two years three years ị nwetara ego igoro motosaịkụl afụkwa na ị na-eme ijezi ebe nna gị ụlọ atụriri atụri tibekwa blọkụ etu a ka ndị mmadụ si mebe ụfọdụ nachighaziri azụ ebe ha na-alụ ọrụ ruo there a fụ na ọ bụrụ na ọ ga-abụ manager ewechighị agụ ọ bụ na o ruo alụghị naba ịghọtago ee ọ bụgo nne na level 800 ga level 8 na gọọmenti eyi ejebidokwa na 3 eme mekwuru ori abandon property properties esiziri esiz Ojukwu nwa na onwe ya sef property nna ya na Lagos ma nke dị na Iddo Terminus ma nke dị na na na Jibowu esiziri ya seize everything though Lagos gọọmenti mechakwa release ya mana nwere ndị nke na-ereliziro nke a ụnọ anyị nwechara na Cross River ma Rivers State ebe a onwe a nke anyị nwetanwuzi back ịghọtago so ọgụ ahụ ihe a mere ọ mere ndị Igbo ịwa ọ setịrị anyị backwards kpata lụ na e kwuketa eziokwu wee kwuruo ọnwa na-afụrọ ndị na-afụrọ ọgụ a na-amarọ ihe mere na-apụta kịta na-asị e, na aka akwa ya na kịta abụrọzikwa mgbe na onwekwa onye iji gọọmenti bụ gọọmenti gọọmenti ị na-ene anya na can reach agreement with China with Korea with ndị a niile akwụ ha n'ukwu just overnight ka ị ga-eteta ụla fụ na helicopter kwụ n'elu ụlọ gị gịnị ka ihe ya ka m ji sị ihe ọbụla a ga-emegide wee ruo nke na a ga-eburukwa army gbadata anị Igbo mụnwa jụrụ ya ajụ mgbe e mere python dance egburu ndị egburu taa ruo taa o nwe ihe anyị menwuru about it o nwe ebe e kwuru ya no compensation no judgment no justice ị fụ that na you can't fight this government ọ diplomatic diplomatically ka anyị ga-eji wee na-eso ya ya ka anyị ga-ehold those ones jere Abuja sị na ha bụ na ha na-represent anyị both in the upper and the lower house ọ ha nwa ka anyị ga na-agwa jide ha na even some things e nye ha for community projects ha nọgidere ike rie the money anyị agba ha nkịtị na-ene anya another angle ọkwa ya so ọ bụla ya ihe ọbụla ga-emegide wee ruo are you telling a personal experience 1970 amụgo gị mgbe Onowu ọkwa Ebuka Obi sị na amụrụ ya 1950 gị na onwere ya gbara ya ọ na-abụ nke nke m ka m na-ekwu na-ajụba m Ah, anyị anụgo aya bụ ọgụ mụ na ya anụọ na ihe ta- because because ama m na e nwe Father bịara ebe a sị na em, ọ dị va- five years mgbe a nụrụ ọgụ and ama m na the father na eh, ọ he he is now an old man ngwa na-asụkwa na ebi ana election mana mgbe m bịara agwa gị na a nọ etu a ka m na-adị agba arọ mgbe m kwuru ịnụ ya
anọ na gịnị wee na-ejele election na jegule nwa afọ Nwanne m onye gara ihe melụ mgbe akalị anyị ti waka ya na-akpụ ya bụ iti waka ị ya akwụghaligide kwụghaligide o nwekwa ebe ị ma na-ejenwu mgbe a na Lagos a like Marina a. ee ebe a ka ị ya-afụsị ndị ọcha Marina Mm. Street mm, fụsịa ndị ọcha enwesị companies a nọcha ebe a mm, Lennards Bata Bhojsons Yamaha Honda ị maga ụmụ company ndị ọcha a. mm, so ebe a ka offices va dịsị mm. you no go fit go there ị ghọtago anyị na-adịba mkpụrụ mmadụ one ma ọ na-ajị osu mabata na Lagos Island anyị apụkwa Mm. mana mainland ya bụ ebe anyị focus Mm. na-agbalụkwa ife ọma anyị Oshodi mgbe a na-akwụ ụgwọ Mm. so many ụmụazị be anyị like ndị ife dịka ndị Uli Mm. Amorka side a Mm. ee, ha gbagotekwa Oshodi wee wee ife ife akube o nwe ife a na-akpọ akube Mm. ee, atọ beelu beelu ọkịrịka achịta shirt ị sụsịa e, e nya o nwe chemical ma bleach ị gbago hmm. a sụsịa nya gbaa ya iron gbaa ya starch ị rụzie ị kwụrụ n'ụzọ ị na-eme ya na onye ọbụla na-aga anya ya ma via na ya anya okorogo ị ga-esogide ya n'ike fegide ya n'iru otugodo ụlọ ọ saiziri ya ọ ya saizi ya n'onye Igbo ihe a na-akpọ ya put one hand ị kpọpe ebe ọ tinye isi ya tinye aka o tinyekwara n'ofu aka ya isi ya efu gị ya ikechie ya ya oye ogo gị ya ekwe ya zuo ike ọ naruzie tinyecha ofu aka ji iti nke akwa ha nga o burukwe n'ụzọ onye yoruba ahụ bụ aga ama o buru bịa ọ ma onye lesịrị ya mmadụ akarịka ọ bụ ndị hausa hmm. ka anyị si elesi ndị hausa akpụ ụkwụ ọ bụ na onye hausa bịa kịta i wepụta akpụ ụkwụ gị na ya na-ekwu price mgbe ahụ ya na-ele na akpụ e nwe mgbe a na-elecha akpụ ụkwụ ten naira o kweta na ten naira ahụ na ego ọ hụba 10 naira ama ya ma o bupụta ego dị ya n'ukwu a gụrụ 10 Mm. i kechiere ofu ọkpa ma na-achọzi ikekwara ọkpa nke ọzọ ị na-akwụ ya ego a gụrụkwa 10 ọzọ Ike- i kechikwaara ya nke a o buru naba otu a ka anyị si make ego mgbe a ya bụ na anyị survivụrụ Wow.
what do you think about ife a niile ekwucha enwe mgbe enwe ya sị na a sị na igbo ama achịzi o- eh, na igbo ama achị naijiria what do you think about igbo presidency possible or impossible future tense Ee, ọ dị impossible mgbe o ji dị impossible ọ bụghị naijiria na-edecide ihe na-eme ebe anwa ife na-eme na Abuja bụ na UK ka a na-edecide ya that's why before ị na-eme anything ị ga-evisit godu that Downing Street hmm. mhm. and onye Igbo bụ a very difficult person onye ọcha achọ onye ga-awa ya isi even Peter Obi ndị ọcha ma na e nye ya Naijiria na ọ ga-edozi Naijiria mana ọ ya-akọtụ ha off na ihe a na-erite and ọ bụrụkwa ngị nwa nọ n'isi ebe ahụ ị ya-ekwenye onye ga-awa gị isi hmm. idozie naijiria ha achọ ya achọ otu a naijiria gasịrị agasa bụ uru ha idozie ya kịta ha nwa ya na-eritezi hmm. so ha ya achọ ndị ha ga-eyuzu wee na-eri ihe ha hmm. na-eri the only way ọchịchị ga-eji banwe onye igbo aka bụ n'ọhịa dịka na onye igbo bụzi onye army etu e si mee ya na Burkina Faso mm. i weregodi ya ka e kwubezie ịghọtago ma ọ bụrụ na gị ha tụrụ n'akwụkwọ ị ga-ejegide court ike agwụ gị nwanne anyị nwoke Peter Obi o doro onye ọbụla anya na ọ ya winu o doro onye ọbụla anya na ọ ya winu so onye Igbo eji abụma mụnwa ọbụma mụnwa m asị ndị Igbo zuo ka anyị mebe ihe anyị na-eme maka na onye Awụsa ahụ na-achị anyị ọ bụ aha ka ya erijuo afọ e nwekwara ajụjụ m jụrụ ndị Igbo inye anyị presidency ma anyị dị ka ndị Hausa na anyị wee dịkwa etu anyị dị ma anyị na-ebi ọfụma olee nke ka anyị mma ị fụ na anyị nọrọkwa etu anyị si nọrọ na na-eme ihe anyị na-eme ka anyị si hmm. na ya amaghị ihe ọ ya emegide maka o ji ihe nwata wenie aka elu akala oyile ọ ga-ewetu etu anyị si nọrọ kịta na ọ bụrọ sọ ndị Igbo ka o ji n'onu anyị nwa nwee advantage na Naijiria na hmm. etu ọbụla i si check ya ha na-edevelop be ha mana ị nenekwa development ị fụ na ya nọkwa far from ya bụ ihe hmm. ọ maka na anyị bụ ndị na-eme buying and selling ka ihe seaport a ji dị anyị mkpa too much but in either way anyị na-survive ya ka o ji dị mkpa na ka anyị bidogodu na steeti anyị na ọ bụrụ na governors anyị nwere nwere ike ide speed up development in our own way even na ịya amadụ na ndị anụ wee smell bụ that seat of presidency before ịghọtago ọ Mhm. bụrụ na a combine effort all the members of house of assembly ya federal Mm. ndị a nọ na national assembly Mm. ọ bụrụ na ihe ruru anyị e nyere ha na ha ga-ewetanwu ya couple with nke anyị generate na be anyị internal generated revenue anyị Mm. Eh, join join ya together ụdị ụdị ụdị etu anyị ga-esi ga arise ọ ga-adị onye ọbụla surprise ịghọtago Mm. so anyị nwa ije na-egbu onwe anyị na presidency we cannot get it

ga-apụta agwara m Peter Obi nwanne m ime ka ihe m izu ike ị watch ịfụ na Tinubu ya nọ kịta adị ready ilose 2027 o bidogo campaign kama o wuru ego niile o nwetara n'ụwa bitekwu ebite ma ya bụrụ na ọ kọmplitiri maka onye feel na ọ challenge ka ọ bụ na ya emeke nwa two tenure ịghọtago and mgbe eji ya emechi ya ọdịtị na-agbagokwu ugwu ugwu handle another 8 years ewee mgbe ahụ ị gbadago na age ịghọtago and mgbe anyị kwesịrị itake ije na-eme ife m Malaysia nwere 270 ọ bụ ife abịa kwuo okwu ka nwoke ọ bụla donko were were stout mix ya na-aṅụ ya onughu alụ ọka ị na-aṅụ ike ka o si ọ na-aba ọ dị ka ọtọ nda etake ya serious ije mebe Eh, Malaysia Malaysia has capacity of 230 megawatt na ọ ga ife abụ ife abịa ihe aka imegide na-enu Tinubu ebido ma ebe ga na-asị gị Obi Obi importer and exporter ọ ihe pastara bịa ka anyị mebe importation anyị ma anyị esi na ọ bụ ife presidency were ego ị na-eje eke ndị- bịa tii ya na Anambra ka anyị rise ya iwu abụghị ọnụ a echi ya na abụ na echi ya na there are so many other ways you can contribute to the growth of Anambra State and Igbos Igbo land entirely hapụ na ihe presidency ya na ya ya enweta na ya hapụ na ya ị na-asị na em Obi bụ oge ya ka ọ na-egbu ọ ma na ya na-ewaste time na abi ọ ọ na-ewaste time 2027 2027 Mm. ya na-akpụdebe ya jere waste ego ya

eh, Hmm. wụọ nya eh, gravel white ya white stone Hmm. wụọ nya ị channelụọ mmiri etie water transport ebe a ewe flying boat na ifu na enyi dị ịda agbazi n'ụzọ na-enwe ama accident go slow fịa enwesie bus stop bus stop nya ebe ha na-akwụsị Hmm. mmadụ pụta na otu ọ bịa ebe a banye ụgbọ fịa o ruo n'ebe a. efe icreate na jobs ọ mmadụ ga na-alụ mmadụ ga na-acut ticket ya Mm, agbabi na aghọta mmadụ na-anya ụgbọ ahụ mm, enwere ndị na-aservice ya mm, and etc ime ya ọ iti ya kesasịa ya everywhere Ị- ị- ịghọta ife na-eme ya? yes. nke a bụ another way a ga-eji wee na-create employment job Yes. opportunities and development i were ego a na-eme ijee na St. Teresa ikee ya ndị nurse nyere 500,000 ijee ebe enyere ndị a 200,000 enwe ihe e ji ya eme onye onye inyechara 200,000 atụkesịkwa ya ọ gwụgo echi ọ naa gị ego ọzọ mana o nwere ife ị ga-ecreate ọ dị in place to help the people to ease means of communication na-agbagharị hapụ ihe president a na ị ya achịnwu Naijiria even na onye ya achị Naijiria abụọ ka ọkpa anya nchara ihe ejiwu you know ee Nigeria is so corrupt ee anyị ma na ọ dị corrupt ị ya-emezini ya hapụ ya bịa ka anyị dozigodo Anambra be anyị ọ bụ na ọkụkọ anụnwa na onwezi isi anyị egbuo onye ọkụkọ ka anyị mara ma anyị na-emuve emu
otu a Peter Obi si wee na-agagharị ee eh, afụkwa m vidiyo onye ipostu ebe ọ nọ na mosque ekpe ekpere hmm. ị na-asị na na ama atụnyere ya that na the whole Nigeria ama ama asupport ya because because he a ga-atụnyere ya eh. mana ọkwa mmadụ ya-edeclare winner ọ ebe a ka nsogbu dị na ọ bụ ihe a tụrụ ka a na-ekwu ee eh, anyị tụnyere ya mbụ mụnwa sokwu mere ya campaign hmm. anyị ka nkụ mere ya campaign gụọ egwu dị na ya gbagharịa mụnwa gbagharị fuel na moto anyị na-ekwugharị at the end of the day akpọkwa result ka esi akpọ ọ bụghị izizi mgbe e mere nke Abiola 1993 1993 ọkwa ịgbụrụ ọsọ Abiola Humphrey Nwosu e mechiri ya Humphrey Nwosu so conduct the most credible election free and fair wa wa wa wa wa mgbe anyị nwere two party system SDP NRC nke kwelụ kwadoro onye nchịkọta emechara ya gịnị mere o Abiola ahụ ọ chịzịrị ọ chịrọ gịnị mere o megidere nwụọ n'ime ya Babangida bịa kịta na-agwa anyị that na after 30 30 something years ka ị Na- na-abịazi o ịkọ win. ihe a, ka ị kọcha nwee ihe meaning now Yar'Adua winụrụ election ọ bụ ya winụrụ o nwere ndị ga-eti ihu ọ bụ ya win mgbe ahụ e, o winu election a Andy Uba ọkwa ya winụrụ nke Anambra I was a PDP member there mana ama na ọ bụ Andy Uba win ha ndị a gaa wee rig ti Ngige na onwe ya ọ bụ ya winere election na Anambra a just were ya tidy ya n'ọnụ ọhịa batiri ya ahụ e wee declarezie Peter Obi a gaa wee rig ti Buhari a ọ Buhari winere election 2015 Buhari ewinurọ mana ọ na onye ene n'anya na ọ bụ na ọ concede ya defeat a ga-eme ihe mere Gaddafi o wee nọọ nwayọ before anyị nọ na-enenenụ result a na-aba before a na-eme o sendigori ya congratulations nwanne m bịa chịba ka m naba Otuoke ehe so otu a Peter Obi nọ na ọ karịa o nwee party ọ ya-aba na nke anụnwa gọvanọ e, e, Nasir El-Rufai mapụtara kịta ka a na-emefe coalition ọnya ka ị na-apụta fọ negodu Labour Party ahụ ọ nọ n'ime ya onweghị ofu mkpụrụ peace n'ebe a wahala everyday Abure esi na Abure asịrọ nke emegidekwuru Kenneth Okonkwo esi ebe a pụọ gwakwuo anyị gwa ahụ Peter Obi adịrọ serious ọ bụrụ na ọ dị serious mgbe ahụ ị fugokwa mgbe niile e declare that result mgbe ahụ na-ebidosi protest mgbe akụ eji nwaanyị nakpuo ọ ya asị ọbụla na iwu gbazie nkịtị ka Nigeria decide ihe ha chọrọ ya nwa apụta sị ọbụla nakpuo why o ji sị ọbụla nakpuo effort anyị just like that nke na-ewe m iwe bụ na kwuonụ okwu ka nwoke agbanyere ife niile abụ from doctor ka ị ga na-anụ ya mụnwa bụ adonkaneli ego one start ọba ego one chịkọ ha na-abụ ịgba ya ịṅụọ ya two months na onu ga adị ka nke ma isi a Nigerians why would you somebody ịgbago ha etake you serious Nigeria agụ ego n'akụkụ you know ọ na-abụ 2027 ka o kwuo okwu ka nwoke
Okay, what does his voice have to do with all the, this whole thing now? Oh, okwu e kwuru ekwu bụ obi a fụrụ anya okwu e kwuru ekwu m na-ekwu okwu ka nwaanyị ya asị na mba oge ya etake serious
mana ya bụ natural voice ya na onye ya natural o disfavour o disadvantage ya okay gọvanọ one ka e mere impeach na Anambra ọ sọsọ ya ka e mere impeach ama mere aghọta e mere ya impeach ọ bụrụ mụnwa e mee m impeach egwu ahụ atụ maka sị e mee m impeach as a sitting governor gị nwa house of assembly member egwu ahụ atụ ịchọkwa ịchọzikwa ịdapụtara ha nso ebe a jere eme ya ị na ihe niile abụghị peace e nwere time for peace nwee time for war onye otu onye si chi iwe jeri ya one a ọ bụrụ na ha plan gbago ife impeach ya i buru ụzọ mebe ha nwa impeach n'otu n'otu onye ọbụla anarugodu ụnọ ka ndị ọzọ na-abata abata mara na onye abụkwa anụ akwụna na-agba na wa ị nwere akọ pụrụ iche ị chọ ka ụwa nụ ị nwere ife dị ị n'obi ị chọ ikwu gbam ị nwere ife dị omimi ị chọ ka onye ọbụna malụ o nwere akala aka i zolu ezo ị chọ ka ụwa fụ na ị nwere passion for bịa na gbam ka ụwa nụ onu ị ị nwere biznes ị chọ ịkwụnye n'ọkụ o nwere prodọkt ị chọ ka o soro na gbam ị chọọ ka ife ị na-ele ife ị na-eme na-aga as viral as gbam we are here for you contact the number on your screen